igbo bụ igbo anyị abịakwa mụ bụ maazị obi nwoye onye isi ndị ozi ọma igbo onye jikwa omenigbo wee mara anyị ga na-anwa oke anyị n'ịkwalite asụsụ na omenala igbo ụmụ akụrụngwa dị iche iche igbo ji eme aga anyị na-ewepụtasị ya anyị ga na-ewepụtasị ya aga m iwelite akụkọ ifo akụkọ ifo ndị oyibo kpọrọ ya folktale akụkọ ifo bụ akụkọ ndị nna nna anyị ha kọbara o wee si n'aka fere aka eruo anyị aka ha ji enwe ya nkụzi ọ na-abụ e kwuo maka akụkọ ifo ụfọdụ n'ime anyị eche na ụmụazị bụ ihe a na-akọrọ ụmụazị ọ bụ eziokwu imirikiti akụkọ ifo a na-ebunyere ya ụmụaka mana akụkọ ifo nke bụ eziokwu bụ na ihe mmụta dị na ya asọghị o nweghị onye ọ dịrị iche bụ na ọ maka ụmụaka okenye na nwata ọ dị mkpa m ma atụfu oge unu ma wepụtara unu ofu akụkọ ifo eruzie na ngalaba okwu unu eji aka unu type bagasịa ofu ihe ma ọ bụ ihe naabọ unu mụtara na ya akụkọ ifo anyị nwere tata bụ akụkọ akụkọ awuru na ofu nnukwu nnụnụ na-efe efe ọ dị otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ ihe oriri kọrọ ụganị dị ejee n'uje a na afụ ihe oriri awuru wee na-agba mbọ na-etigharị ka ọ mara otu ọ ya esi mee maka awuru bụ na ogbuo obunaga ogbuo obunaga ya na ndị bie enwere nwee ike wee gbaa hazi kpagharịkata o nwebe afụ ihe oriri o mesie o nwere nnukwu nnụnụ na-abụ ogologo bịa bee n'akụkụ awuru agụụ nnụnụ ahụ wee gụọ ya mana ụdị ụganị dị na ụdị agụụ gụgoro awuru awuru aya achụnwu mgbada ọsọ ma ọ bụ ene ụmụ anụ niile a na ọ na-adị achụba ọsọ ọ chụọ ọ chụọ ha na-agbakwa ajọ ọsọ ma nya nwa na-agbakwa ajọ ọsọ nke ọ chụba ha ọ ma jide ha o wee sị ka ya gbaba mbọ mara otu ya esi mee ka ya nwee ike nweta nnụnụ a o wee pụọ o wee bụ na o nwere ebe apịtị adị awụrụ wee ruo ebe ahụ wee nọrọ ebe ọ nọ na-elegharị anya na-elegharị wee na-afụ na ụmụ idide dị ụbara ebe ahụ awụrụ aha eri idide kedu ihe ọ ya-eme awụrụ wee were ọkụ o wetara wee were osisi na-akpa idide ahụ na-akpa idide akpa n'ugbo ahụ tupu na isi n'obodo ahụ o jee na ọ kpaju ọ kpajuo ọkụ ahụ idide idide ju ọkụ ahụ o buru ya naba nataruo ụnọ ma idide bụ earthworm n'oyibo o buru ya bụ idide wee bataruo wee chebiri ka nnụnụ ahụ na-agawa bịa bee nnụnụ ahụ wee tụọ o wee sị nnụnụ ahụ gbarata ka ha kaa nnụnụ ahụ na-asị ya nke nke a na-aka ọ sị ya na ya o wee chee ya idide ahụ n'ihu anyị ma na nnụ nnụnụ na idide na nnụnụ na-ejere ha na-atọ ha etu ide sikwa atọ azụ dị na mmiri etu a ka o si atọ ụmụ nnụnụ efe ide wee tie ebe ya sị enyi m a- enyi m anyị ya chọọ na idide ka ya rie awụrụ wee sị ya ya ma gịnị ya bụ enyi ya chọkwara ka ka ụtọ nnụnụ o sie ike karịa mana ime mụ na na idide ọbụla ya tụpụ ofu idide ọbụla na ya akpachie ya nku awụrụ sị ya nnụnụ ahụ wee sị akekwa nkịrịka ọ sị na otu anyị esi wee mee ya bụ ihe o wee gaa nnụnụ ahụ onwe agụụ ji ya kwue o wee sị ngwa ka enene ka ngwara ya o kochata ofu idide na ntọntọ ọkụ ahụ fere ya ya nnụnụ ahụ tụọ ozugbo buru ya kpachie ya ofu nku ya

awụrụ emesizie ya ka ọ fee nụ n'ahịa ife mmụọ ozi ọ ka na-achọ ka ọ nụ ọnụ ka ọ fee nụ ya ma awụrụ ghọchie ya awụrụ aghọchizie ya agbuo ya ozugbo nọ n'isi ya ọ kwa maka gịnị maka na na-ebu n'isi ka ọ na-atagbu anụ ọ na-atagbu awụrụ eburu nnụnụ na ya na ndị wee gbaa azị m achọzi gị bụ onye igbo gara ntị n'akụkọ a ka ị tụnyere anyị na ngalaba okwu ihe ị mụta ihe mmụta dị n'akụkọ a dịka m si ekwu onye dere asụsụ Igbo ọ ya-adịkarịcha mana ka ọ ya ka ị hapụ ịsị na maka na ị maghị ede Igbo ihe ị chọrọ ịtụnye na ya dịka ihe mmụta na ya dee ya n'oyibo anyị ya-anabata ya ọ nwụrụ ka ọ ha n'ọnụ n'izu ọzọ anyị ewetara unu akụkọ ọzọ ndewonụ ndị be anyị